Salamu alaikum ne balimaw an bɛna baro dɔ kɛ bi ko dɔw kan n'o ye ko minnu ye caman b'a kalama mun bɛ jamana kɔnɔ o ye mun ye tile fila in na an y'a mɛn k'a fɔ farajɛ dɔ minɛna mɔgɔ duuru de don o mɔgɔ duuru la an ye mun mɛn saba de ye farajɛ a tɔ fila ye mun ye sa ne kɔni ka dɔnniya ma sɔrɔ o la fɔlɔ o dun tiɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye o lɔgɔkun dɔ tɛmɛnen fana lɔgɔkun jan tɛmɛnen yen a ɲɔgɔn dɔ kɛra aéroport la yen nɔ k'u ye farajɛ dɔw tun minɛ yen nɔ ayiwa ne kɔni m'a dɔn n'a ko kɛra cogo min ma dɔnniya sɔrɔ o fana la fɔlɔ mais minɛni ko kɔni bɛɛ kɔni y'o mɛn nin caman de bɛ yen nɔ mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ duniya kɔnɔ a caman ye sɔrɔsiw de ye ayiwa u b'u u yɛrɛ passe k'a fɔ ko dɔw ye touristiw ye dɔw ye coopérantw ye dɔw ye journalistiw ye nin si tɛ tiɲɛ ye o ayiwa u entraînenen don a kama u bɛ na jamana kɔnɔ ka ɲɛɲinini kɛ k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min bon sɔrɔsiw b'o dɔn an ka sɔrɔsiw yɛrɛ fɔrɔmelen don k'a dɔn espionnage bɛ kɛ cogo min repérage bɛ kɛ cogo min polisiw b'a si dɔn zandaramuw b'a dɔn garidiw b'a dɔn e SE mɔgɔw fana b'a dɔn u bɛɛ fɔrɔmelen don a kama donc an bɛ se ka da ka sunɔgɔ k'a fɔ maa minnu b'an kunna bi u y'an kunnawolo u ye ko caman yira an na k'a fɔ fɔlɔ maa yɛrɛ tun t'o jateminɛ mali in kɔnɔ ayiwa nin bɛɛ filɛ nin ye sisan nin ye ko sɛbɛ ye hali bi ala ka dɔ fara o kan ɛ ni a fɔra k'a fɔ ko tuma o tuma nin ko sugu de bɛ bɔ k'a dɔn jamana ɲagaminen bɛ cogo min ɛ n'a fɔra k'a fɔ ko a ma kɛ bamakɔ ye tugun ko fo jabali fan fɛ ayiwa mun jabali don an bɛɛ b'a dɔn mun bɛ yen nɔ kibaran bɛ jamana in kɔnɔ sisan a n'o yɔrɔ fanfɛla la bɛɛ b'o dɔn n'olu nana dɔw bɛ na k'olu ye journaliste ye an y'a caman ye ka tɛmɛ o yɔrɔ wɛrɛw la ani hali mali yɛrɛ kɔnɔ caman tun bɛ na yen nɔ ni mun tɛna dɔ ye ko u bɛ na ko humanitaire des association de nin kirikara bɛɛ a quatre-vingt-dix pourcent bɛɛ espionw de ye ayiwa bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la sɔrɔsiw b'u ka baara la polisiw b'u ka baara la zandaramuw b'u ka baara la garidiw b'u ka baara la ayiwa anw sibiliw minnu bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ k'i tulo dayɛlɛ ni ka kɔlɔsili kɛ k'a dɔn maa minnu bɛ na maa sugu jumɛnw don u ka kegun o ye tiɲɛ ye nka an fana tɛ naloma ye o fo an k'o fana jateminɛ k'a dɔn u bɛ don yɔrɔ min u bɛ bɔ yɔrɔ min u ni maa minnu bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ baro sugu minnu kɛ fo k'u bɛɛ dɔn n'a sigara u ka baro dɔ la a ye se finitigiw ma a karisa ne kɔni ye dɔ ye hali n'a kɛra farafin ye paseke espion ninnu na farafin b'u la o dɔw b'a fɔ ko journalistes don dɔw bɛ na k'a fɔ ko humanitaires don o si tɛ tiɲɛ ye ayiwa n t'a fɔ ko o t'a la dɛ a bɛɛ ye o journalistes bɛ yen tiɲɛ tiɲɛ lakika la mɛ dɔw fana an y'u ye jamana in kɔrɔ yen nɔ san joli joli o bɛ yen nɔ fo k'a kɛ komi jamana denw olu tun bɛ baara la maa wɛrɛw de ye ni n ko maa wɛrɛw tubabuw ye kɛ Ayiwa an nana o bɛɛ ye o a tɛna k'o tigɛ dɛ siɲɛ fɔlɔ tɛ a tɛna kɛ siɲɛ laban ye dɔnku hali bi an ka hakili t'an yɛrɛ la k'o la k'o lajɛ ɛ jamana in selen bɛ yɔrɔ min sa caman de bɛ yen nɔ minnu b'a fɛ ka mali in yɛrɛ ci ka ban pewu ala ni juguya fɛ ɛ ni hasiliya fɛ ɛ maa n'i n'a ma bɛn a to yen ka taa ɛ bamananw ko furu bɛ furusa bɛ yen n'an y'aw wele n'aw nana k'a ka fara an kan k'an dɛmɛ o nana k'an bolo ko wɛrɛ ye ayiwa ko mun kɛra fana ti ka ɲɛnabɔ yɛrɛ fɛ ni dɔ ma fara ka fɔ de an yɛrɛ wulila k'an jɔ an yɛrɛ ye an n'an ka dɛmɛbaga minnu n'an y'u sɔrɔ ka fara an kan an bi ka taa sanfɛ an bɛ ka se sɔrɔ maa juguw kan o ye an bɛ se k'a fɔ o la ko tare tare o ye ko ɲumanba ye a bɛ maa hakili sigi n'o fana tɛmɛna minnu bɛ politiki mɔgɔ minnu fana bɛ a ko la hali an y'a ye tile fila in na M5 mɔgɔw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ aa ne yɛrɛ kɔni dabali banna sa ɛ a ko kɛra nata ko de ye sisan politiki mɔgɔ ninnu fan fɛ sisan bɛɛ bɛ kɛlɛ la mun na bɛɛ ko pilasi ɛ bɛɛ ko ko ne yɛrɛ bɛ na sigi fanga la ne ko fanga ko in kɛra mun ye sa an t'an hakili sigi sa k'a lajɛ kow bɛ cogo min an bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ an bi ka bɔ o kɔnɔ n'aw m'aw jɔ fɔlɔ an ka bɔ o kɔnɔ f'aw b'a kɛ kɛlɛ de ye i y'a faamuya don o don mankan don o don nin ayiwa nin ko in kɔni ɛɛ hakilintanya baaraba nka maa ninnu u delilen don o deliko don ayiwa n'a kɛra ten nɔ an bɛ se ka mun kɛ sa ka mun kɛ an ka ninnu bɛɛ to yen nɔ maa kura minnu bɛ na hali maa kura minnu fana bɛ na i y'a fɔ dɔw fana bɛ manamanakan dɔw fana fɔ la olu tɛ jamana sigi ka ɲɛ o tɛ jamana jɔ ka ɲɛ o tɛ se ka kɛ hɛrɛ ye k'a lase ni ko hɛrɛ an b'a fɛ jamana in ka taa sanfɛ de ka bɔ nɔgɔ la ka i y'a faamuya ko bɛɛ sigi sen kan ka ɲɛnabɔ n'i dun y'o ye an bɛɛ ko ko wari kura ko an k'an ka wari bɔ o ye tiɲɛ ye kɛ ɛ jamana si tɛ yen nɔ n'i bɛ taa ɲɛ k'a tara e yɛrɛ ka wari t'i bolo ni wari wɛrɛ de b'i bolo i tɛ se k'a kɔntorole n'i t'a kɔntorole e bɛ se ka cogoya jumɛn kɛ k'a fɔ k'e bɛ bɔ nɔgɔ la o tɛ se ka bɛn ayiwa filanan ye dɔ fana ye ni i y'a faamuya i ka jamana kan i ka sɛnɛ fɛnw ani i ka dugu jɔkɔrɔ fɛnw n'i tɛ se k'olu bayɛlɛma a i tɛ se ka taa ɲɛ ayiwa mɛ a bɛ se ka kɛ mali bɛ yɔrɔ min bi maa caman de b'a fɛ an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o dun bɛ se ka kɛ o bi kɛ o ye mun ye maa caman bɛ yen nɔ bi olu bɛ se ko la o ni ko bɛ se ko la siniwaw bɛ yen nɔ u bɛ se ka na u delila k'a kɛ ka iziniw jɔ an fɛ yen nɔ irisiw yɛrɛ fana delila k'a k'an fɛ yen nɔ maintenant maa wɛrɛw bɛ yen nɔ n'olu bɛ na la n'an n'u bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ kɔmi turukiw tirikiw bɛ fɛn bɛɛ dilan o fɛ nɔ u bɛ firigo dilan u bɛ machine à laver dilan u bɛ finiw dilan u bɛ u bɛ fɛn bɛɛ dilan yen nɔ tele ni fɛn bɛɛ bɛ dilan turuki yen nɔ olu fana taara ɲɛ ayiwa n'olu fana nana ɛnjɛ ninnu fana filɛ olu fana bɛ ko caman kɛ olu taara ɲɛ n'o tɛ an bɛ indépendance ta tuma min o y'a sɔrɔ mali kun bɛ fo ka taa fo sɔsantuwiti sɔsandisi yɛrɛ la mali yɛrɛ kun bɛ Inde fana ɲɛ mɛ ɛnduw tabarikala bi u taara ka maa caman to u bɛ fɛn bɛɛ dilan informatique fan fɛ sisan aa a bɛ komi Inde tɛmɛna presque duniya yɛrɛ bɛɛ la sisan mun y'o kɛ o ye jɔ sɛbɛ kan dɔw b'a fɔ ko paseke u ka kan non mɔgɔ ma fɛn dɔ faamu o ye tiɲɛ ye kanko in n ye tiɲɛ ye kɛ mɛ a tɛ se ka kɛ don kelen an delila ka kuma fɔ kabili dɔrɔn k'a fɔ k'an ka kan yɛlɛma n'i ye kan yɛlɛma k'i bɛ sɛbɛnni de k'a la wala o tɛ n yɛrɛ y'a mɛn dɔ la o ko ko beretɔn bɛ faransi ko golowaw bɛ yan nɔ de ani kɔrɔso mɛ a tigi ye ɲinana dɔɔnin faransi n'i y'a jateminɛ golowaw ka ko banna olu ka faama laban mun minɛna o kɛra rɔmɛw de y'o kɛ o kɛra cinquante-deux avant Jésus Christ bataille d'Alésia ayiwa o bɔra yen nɔ u y'o minɛ ka taa n'o ye Rome yɛrɛ o kɛra rɔmɛw n'o ye italiyɛn ninnu ye bi olu ye faransi yɛrɛ mara san kɛmɛ naani o san kɛmɛ naani in kɔnɔ o y'a sɔrɔ kan mun tun bɛ yan nɔ tiɲɛ don a ye golowa kuma mun fɔ golowa tun ka cɛ u dɔw yɛrɛ tun tɛ ɲɔgɔn mɛn kan na faransɛw golowa yan nɔ golowa dɔw tun bɛ yan nɔ hali faransi yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ yɔrɔ dɔw tun bɛ yen nɔ golowa wɛrɛw tun bɛ yen nɔ mɛ u tɛ ɲɔgɔn mɛn kan na bɛliziw fana tun ye golowaw ye o ye tiɲɛ ye suwisiw fana tun ye golowa ye ɔlandɛw fana tun ye golowa ye o ka ca fo ka taa sipaɲi yɔrɔ dɔw la olu fana bɛɛ tun ye golowaw de ye golowaw fana ye mɔgɔ sugu dɔw de ye baribari sugu dɔw de na nana ka na sigi yan nɔ mɛ alimaɲi tila fana o kun b'a la fo ka se otirisi nin bɛɛ kun golowaw kun bɛ nin na mɛ n'o tɛ n'o tɛ ni burutɔn mun n'a tigi y'a fɔ burutɔn ninnu tɛ golowaw ye olu ye sɛlitiw de ye olu ni minnu ye mɔkɛ kelen ye n'u ka kanw ka surun ɲɔgɔn na o ye irilandɛw ni ekɔsɛw de ye ani galisiyɛnw galisiyɛnw bɛ sipaɲi de fɛ ayiwa n'a tɛ n'o tɛ nin ye dɔrɔn kuma de ye dɔrɔn paseke a tigi y'a fɔ ne y'a lamɛn n y'a dɔn k'a fɔ fili donna kuma dɔn a bɛ se ka kɛ fili bɛ na yɔrɔ bɛɛ o bɛɛ bɛ fili an ye adamadenw de ye mɛ a nana ni kan ko de ye ka kan kɛ k'a fɛ tubabukan mun filɛ nin ye n'an bɛɛ an ni tubabuw jɛlen bɛ k'a fɔ sisan nin kan in tun tɛ kan ye o Golowa kan tɛ dɔwɛrɛ si tɛ rɔmɛn ninnu nalen olu b'u ka kan fɔ olu b'o de fɔ ko c'est une langue latine ayiwa mɔgɔ minnu jɛlen b'o la an n'olu bɛɛ bɛ o kan kelen na olu nalen yan nɔ o y'a sɔrɔ golowaw fana tɛ se ka rɔmɛnkan fɔ o de ɲagamina ka fɔ ka na ni ancien français c'est-à-dire faransɛ kɔrɔ nana n'o ye o faransɛ kɔrɔ mun bɛ yen nɔ a liburu bɛ hali bi mɛ n'i y'a ta k'a di maa kɛmɛ ma bi i b'a sɔrɔ maa duuru dɔrɔn de bɛ se k'a kalan ni k'a faamu a tɔ si tɛ se ka a faamu kuwa bɛɛ ɲinan'o kɔ o tɛmɛna kɛra bɔn mɛ etiyopi filɛ nin ye etiyopi y'a ka kan bɔ ka sɛbɛnni bɔ a la o ye tiɲɛ ye mɛ kan in tun bɛ yen nɔ ka kɔrɔ mɛ minnu tun bɛ fanga la n'o ye negisi ye ale ka eh, kan u y'o de ta k'o kɛ sɛbɛnni ye k'o de sigi fanga la o kuma na dɔn o de b'u fɛ n'u na hali bi n'u b'a wele ko lamariki ayiwa n'o tɛ sɛbɛnni wɛrɛ bɛ etiyopi ani kan wɛrɛ la o de ka kɔrɔ ni hali olu filɛ sɛbɛnni mun filɛ sisan ani kan mun filɛ nin n'u bɛ kan in kɔni tun bɛ yen nɔ ka kɔrɔ mɛ sɛbɛnni mun b'u bolo sisan n'i ye nin ɛnvante tuma min o bɛ ten tirikiw fana bɛ ten fɔlɔ tiriki ninnu olu tun bɛ sɛbɛnni kɛ ni arabu sɛbɛnni de ye k'u ka kan sɛbɛn ni arabu sɛbɛnni ye ayiwa ataturki nalen fanga la tuma min o de fana y'o yɛlɛma ka kan in fana sɛbɛn ni tubabu sɛbɛnni nin ye ani ka yɛlɛma dɔɔnin don a la ayiwa iraniyanw fana bɛ sɛbɛnni kɛ ni arabu sɛbɛnni de ye u ka kan sɛbɛn ni arabu sɛbɛnni ye maa mun n'i kalannen don hali arabu yɛrɛ i tɛ se k'a kalan paseke hali n'i y'a kalan i t'a faamu paseke i tɛ kan mɛn kanko in bɛ o yɔrɔ de la ka taa Afghanistan bɛ ten olu fana bɛ sɛbɛnni kɛ ni arabu sɛbɛnni de ye n'u b'a fɔ tubabu ko caractère alors n'o de filɛ nin ka taa fɔ Pakistan olu fana bɛ sɛbɛnni kɛ ni arabu sɛbɛnni ye bon Inde fan fɛ olu n y'a mɛn kamalen in da ko hindu ye u ka kan de ta hindu ka kan tun b'u bolo ani n'u ka sɛbɛnni tun b'u bolo kabini anglaisw ma se yen nɔ Néanmoins anglais nalen ka o bɛɛ kɛ u continuer na u b'u ka sɛbɛnni in kɛ ka anglais kan fara ka hali bi fɛn caman bɛ yen nɔ dɔw ye arabu ye eh, dɔw ye hindu kan ye eh, dɔw ye fana anglais ye hindu bɛɛ bɛ se anglais la u bɛɛ bɛ se a sɛbɛnni na u ka kan fana u bɛ se a sɛbɛnni na a n'a écriture mun tun b'olu bolo ka kɔrɔ u bɛ se o la hali bi dɔnku u y'a fila bɛɛ bila sini fana sini eh, kan minnu bɛ na ka ca mɛ siniwaw ye kan kelen de ta k'o kɛ ko mandarin k'o bila sen kan bɛɛ b'o de kalan n'an ko ko mali la k'an b'a kɛ ten k'an bɛ bamanankan ta kɔmi dɔw y'a fɔ cogo min bɛnkan de kan ka k'a la parce que nin jamana caman na fanga de y'a ta k'a sigi ka diyagoya bɛɛ kan ayiwa bɔn n'anw bɛna kɛ sisan komi an yɛrɛ ko ko démocratie hali n'o yɛrɛ tɛ ɛ duniɲa taara ɲɛfɛ sisan maa tɛ se ka fɛn dɔ ta ka karaba ka sigi mɔgɔw de bɛ sigi ka jɛkan kɛ a la k'a fɔ ka da la n'o kɛra a bɛ se ka kɛ n'a kɛra ko sɛbɛ de don n'a tɛ k'a fɔ ko kan ni sɛbɛnni tiɲɛ don a bɛ maa lataa mɛ n'an y'a jateminɛ ko kelen bɛ yen nɔ déjà an b'o lajɛ n'a tɛ Afrique du Sud olu bɔra u ka fanga ta kuma min ayiwa u m'u ka kan yɛlɛma ka bɔ angilɛkan na o ka yɛlɛma k'a kɛ zulu ye ayiwa u y'a to angilɛkan in na mɛ u bɛ ka taa ɲɛ rwanda fana bɛ ten rwanda tun bɛ tubabukan de fɔ a faransɛ de fɔ hali ni olu tun tɛ tubabuw ka mara kɔnɔ faransɛw ka mara kɔnɔ olu tun bɛ belgiw de tun ka mara kɔnɔ bɔn olu nana kɔfɛ jamana minnu tun bɛ belgiw ka presque jamana saba Rwanda, Burundi ani Zaire c'est-à-dire Congo RDC olu de tun b'a kɔnɔ mais Rwanda ye u ka kinyarwanda bila sen kan o ye kan ye bɛɛ bɛ kan mun fɔ ka caya awa o bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ la hali n'i taara baarakɛyɔrɔ i bɛ se k'a fɔ nka anglɛkan olu y'u ka kan yɛrɛ bɛɛ yɛlɛma ka kɛ anglɛ o kɛra mun na parce que euh, Paul Kagame ale mɔna presque ou a wolola Ouganda ka mɔ yen nɔ a y'a ka kalan bɛɛ kɛ yen nɔ yen dun ye anglɛkan de bɛ fɔ yen nɔ ani swahili donc ale nana bon euh, olu fana bɛ euh, swahili fɔ u nana o dila ka se ka anglɛ fana ta kɔmi u ko ko faransɛ u b'o bila pewu olu de kɛra ko jugu ye ka ko in nase olu ma maa mun faga yɛrɛ la a bɛ maa miliyɔn kelen bɔ yɔrɔnin kelen ayiwa u y'o yɛlɛma mun kɛ k'a kɛ anglɛkan mais o tɛ ko tiɲɛ u sɛbɛ don baara ma sisan n'i y'u ka dugu ye n ma se yen nka n b'a ye tele la u ka dugu bɛ cogo min sa bɛɛ y'a ye manamana ko tɛ yen nɔ banditisme tɛ yen nɔ awa k'a fɔ u yɛrɛ avance mun ta sisan n'o bɛ ordinateur ni fɛn caman bɛ yen nɔ nin bɛɛ bɛ dilan yen nɔ o tuma na ne balimaw n b'a fɛ ka nin bɛɛ fɔra tan nɔ ka dɔ de fara a kan pour maaw ka faamuya k'a ko la n'a tɛ kɔni mɔ an mako bɛ mun na bi bi o ye dunkafa dugukolo b'an bolo a ɲuman ji b'an bolo an ka fɛɛrɛ kɛ ka denmisɛnninw na encourager ka cogoya k'u ye u bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min n'i y'a ye maa i b'i bolo bɔ maa bolo ka bɔ jɔnya la o y'a ye i bɛ se k'i yɛrɛ balo déjà ayiwa n'an bɛ se k'an yɛrɛ balo o ye koba ye ka fɛnw san dumunifɛnw san kɔfɛ ka na n'a ye o dun bɛ bamakɔ yen nɔ kamiyɔnw bɛ bɔ yɔrɔw la ka na ni dumuniw ye olu ye baara de kɛ n'u sera k'o kɛ fɛnw bɛ bɔ fɔ Europe ka na n'a ye pomme de terre ni eh, jabaw ni fɛnw bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔw la ka na n'a ye anw bannen b'o ma dɔw bɛ bɔ lagine dɔw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ olu y'i sɛbɛ don a ma n'anw m'an sɛbɛ d'a ma fo an k'a ɲɛ yira denmisɛnw na k'a fɔ k'a fɔ eh, n'i b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la f'i k'i jɔ yɛrɛ mais maa ni kɔngɔ b'i la i bɛ to jɔnya la dɛ kelen fila an ka fɛɛrɛ kɛ ka usine bila an fɛ yen nɔ n delila ka nin fɔ dɔ la n ko i y'a faamuya ba la hali n'a kɛra k'a fɔ siman tuma dɔ a tun bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ sɛnɛgali ni yɔrɔ wɛrɛw la ka na i y'a an k'o bɛɛ lajɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ o ti ko gɛlɛn ye o maaw bɛ sɔrɔ ɛndiyɛnw bɛ sɔrɔ u bɛ se k'a kɛ turukiw bɛ sɔrɔ u bɛ se k'a kɛ iraniyɛnw bɛ sɔrɔ u bɛ se k'a kɛ irisiw bɛ sɔrɔ siniwaw bɛ se mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an balimaw ka ca an teriw ka ca o la sa ne balimaw ɛ fo an ka fɛnw in bayɛlɛma an bɛ kɔɔri sɛnɛ an k'o yɛlɛma an ka finiw dilan an fɛ yan nɔ yann'an ka taa bazɛnw ni wakisiw san kɔfɛ ka na n'a ye nin bɛɛ ye sɛgɛn de ye nin bɛɛ ye tiɲɛni de ye n'an sera ka mɔgɔw sɔrɔ u ka n'a k'an bara olu b'u ta sɔrɔ an yɛrɛ fana b'an ta sɔrɔ a bɛ denmisɛnninw bila baara la baara bɛ d'u ma sɛgɛn bɛ bɔ jamana kɔnɔ mɛ n'an m'o bɛɛ kɛ ka kow bila ten nɔ dɔrɔn an bɛ taa san dɔrɔn ka na an bɛ taa san ka na an yɛrɛ tɛ foyi dilan an yɛrɛ ye nin ye kojuguba ye dɛ ne balimaw f'an k'o lajɛ a ye nin partaze ye a y'a partaze kosɛbɛ bɛɛ ka ta sɔrɔ a ko la mɛ a bɛ hakili di maa ma o k'a dɔn k'a fɔ n'an ye nin ko bila sen kan dɔw bɛ sɔrɔ a la an yɛrɛ ka fɛn dɔw dilan an yɛrɛ ye sa nati dɔ kɛra ɛ n'i y'a ye tɔw taara k'an to ni n ko farajɛw taara k'an to wala siniwaw ni kɛrɛkɛ olu sɛbɛ don baara ma de ka kow kɛ u yɛrɛ ye mɛ n'anw ma ko kɛ k'a fɔ ko an b'a bila ten o ti ko ye o ti ko ye dɛ ayiwa an k'an ka wari dilan a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ o mɛ n'a bɛ dilan fo an ka fɛɛrɛ kɛ tugun an kana tila ka taa kɔfɛ ka taa fɛnw ta fo ka wari converti de a bɛ converti devise de la ayiwa bon n'an y'a ko bɛɛ jateminɛ o bɛ se ka kɛ tile saba kɔnɔ i bɛ se ka wari créer o a bala mun y'a nɔgɔman ye dɔrɔn i b'i ka banque centrale de créer fɔlɔ n'o kɛra o y'a sɔrɔ aw bɛnn'a la ka na k'a fɔ an bɛna an ka wari sigi bɛɛ jɛra n'a ye ni banque centrale kɛra a banna o tuma na sa wari de bɛna dilan wari kɔni dilanli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye aa ne balimaw a y'a partaze ayiwa an bɛna dɔ wɛrɛ fɔ kɔfɛ k'o fara nin kan nin kun ye dɔrɔn ka kow dayɛlɛ ɲɔgɔn na parce que komi n tun bɛ dugu in kɔnɔ o don ye maa minnu kun minɛna ka fara o kan kuwa